uh, October 2025 ndipo ndakutengerani pa tsamba la Facebook la mnyamata ameneyu yemwe amadziwika ndi kuzukuta nkhani zosiyanasiyana komanso mkulu ameneyu ndi amene wathandiza ndithu amalawi ochuluka kuti atseguke mutu mu nkhani zosiyanasiyana kuphatikiza kuphatikizapo zandale kwathu kuno ku malawi takhalani pompo chifukwa ndikhale ndikukupatsilani ziwiri zitatu zimene wakhala akulemba mkulu ameneyu pa tsamba lake la facebook ya kuti kodi ameneyu amalemba zotani dzina lake ndi lomwe lija kondwani kachamba ngwira ngati mwa- yakupezani video iyi tapangani subscribe like uh, comment uh, komanso osaiwala kupanga share chifukwa zimenezo zomwe zimatithandiza ife pano kuti tidzitha kupitiriza kupanga mapulogalamu amenewa monga mwa dzina langa ndine mtolankhani amene ndilibe pepala amene ndimangothamangathamanga pa social media kukupatsirani makamaka zonse zimene zikuchitika pa tsamba la facebook kuti tizikhala tonse tikuyendera limodzi mwachanguchangu ndi mosunga nthawi tati tiwerenge ndithu post imene analemba kondwani kachamba ngwira makamaka pamene papa ah, af- ah, pa- pa- analemba ndithu na ma- makamaka 21 hours ago ya tiwerenge motere akuti akasitomala machina awa ndi maria mainja ngwira apepese

wayankhula ndithu mochuluka wathamanga wapukusa ndipo ndi mayi amene chipani cha dpp chamutayira kamtengo energy ili umu si energy yachibwana kwa amene mmatsatira ndithu ndale komanso misonkhano yomemeza anthu mukhoza ndithu kutsikimiza kunena kuti mayi ameneyu ndithu wagwira ntchito yotamandika makamaka kuthandizira chipani chimene cha democratic progressive party kuposaposa kuthandizira president wake profesa arthur peter mutharika kuti alowe mboma ndithu naye kondwani kachamba wayamikira mzimayi ameneyi kuti muli energy yopsa kwambiri payekha mzimayi amene ndithu ndi bungwe la african union komanso international uh, criminal uh, court ndipo iyeyu wapitiriza kunena kuti ndiwokondwa komanso osangalala wachimwemwe ndi mzimayi ameneyi tiyeni titsetsereke tionenso kuti kodi ameneyu walemba kuti chani pa 21 hours ago ina kondwani kachamba ngwira analembanso kunena kuti akasitomala bwana moses kunkuyu Oyang'anira nkhani za kampeni ku chipani cha mcp anena pa interview yawo kuti mcp ibwera mu boma chifukwa ndi chipani chokhadzikika. Iwo anenanso kuti mcp sinalephere inangokumana ndi nyengo zosakhala bwino zimene zinapangitsa kuti a Malawi asakumane ndi chosowa chawo. Koma president awo a Chakwera pa interview anena kuti azindikira kuti chithupsa chija amanena adziwa kuti sichimafuna munthu wamba koma dotolo weniweni specialist ndithu imeneyinso ndithu ndi nkhani ina imene kachamba ngwira kondwani waigadabula makamaka kutsatira interview yomwe moses kunkuyu anali nayo pa zodiac imene ndithu watambasula kunena kuti boma lawo limene lachoka masiku apitawa sikuti lidalephera ndithu kuyendetsa dziko lino koma lidankumana ndi zipsinjo zomwe zidapangitsa kuti amalawi asathe kukumana ndi zosowa zawo zomwe zidapangitsa kuti amalawi ambiri asawavotere ee awatulutse m'boma kunena kuti ya inutu mwalephera inu mwachita zinthu zodabwitsa koma kuti achakwera pa interview ina iwowo ndithu anena kuti chithupsa chimene amachitchena chija sichimafunika ndithu sing'anga chimafunika ndithu dotolo amene adachita za operation ndithu kuti adule kuchotsa uwende kuchotsapo ndithu mafinya ndi zina zotero kuti chithupsa chimene chija chiphulike komanso chikhale bwinobwino osati munthu amene adali mbusa kwina kwake kungolalikira kudziwa mavesi yayi pamafunika ndithu anthu ndithu avale magolovu bwinobwino komanso aone kuti kodi zinthu zake zikhale amotani mwachizolowezi tikubweretseraninso pa post ina imene kondwani kachamba ngwira walemba pamusi pamenepa ndipo iye akunena kuti akasitomala mvereniko kuyankhula kwa mtsogoleri wa chipani cha mcp a Lazarus Chakwera. Iwo afunsidwa kuti atati akusankhaninso lero a Malawi kuti mukhalenso president mukhoza kupanga chani tsiku loyamba podziwa kuti a Malawi sanakondwe nanu. Iwo ayankha kuti ndimadziwa kuti tili ndi mavuto azachuma koma sindimadziwa kuti mavutowa ndi akulu zedi. mwakuya ndiye ndikhonza kusonkhanitsa anthu nkuwafunsa kuti izizi ndithane nazo bwanji musade ine kachamba video yake iyi mabodza sindikufuna tisanakusewerereni video imene ili pamusi pamenepa tikhale tingogadabula pang'ono kuti kachambayo ndithu akungopanga analyze analyze ndithu makamaka zimene Lazarus Chakwera anayankhula pa interview ina iyeyo ndithu anena kuti ineyo ndithu ntaona kuti ndalowaso mboma ndikhonza ndithu kufunsa anthu kuti kodi tiyambire pati chifukwa mbomamo ndithu munali mavuto azachuma koma iyeyo mene ankalowa sankadziwa kuti kodi mavuto azachuma amenewa ndi akulu amotani e, ndi mapuleya aja amaoneka kutha mpira ali kunja kwa ground koma akalowa mkatikati amangopezeka kuti basitu amangozikola okha ali mdothi okha ali pansi okha ali chagada zili motero tisewere video imeneyi kuti tonse timve zimene zinayankhulidwa pa interview imeneyi takhalani pompo

ndithu kumeneko ndiko kuyankhula kwa mtsogoleri wakale wa dziko lino makamaka kuyankhako funso lomwe mtolankhani wina anawafunsa kuti kodi mutapatsidwanso boma chaka chino chaka china kapena kupatsani mwayi wolamuliranso mungachitenji kwa amalawi chifukwa tonse taona kuti amalawi sanakondwe ndi ulamuliro wanu makamaka pa nthawi imene mumalamulira iya amenewo ndithu ndi zina ndi zina zimene zalembedwa pa tsamba la facebook la mkulu amene iye amatchedwa kuti Kondwani Kachamba Ngwira ndimabwera ndi mapulogalamu osiyanasiyana pamudzi pano don't forget to subscribe like comment komanso share chifukwa pamudzi pano ndimabwera ndi mtonyo e, thumba makamaka mtolo waukulu kwambiri wa nkhani zosiyanasiyana omwe umakuthandizirani kuti muzitha kudziwa zonse zomwe zikuchitika mdziko muno until that next time ndingoti mwa kumanonso zikomo